Ngozi yomwe yachitika ku Mangochi ayi zisamatero yayi izi ndizopeweka guys ku Mangochi tu basi banja lina akuti kutengana kumaphunzitsa galimoto kumaphunzitsana galimoto mapeto ake tu kukaomba kamwana mpakana kupheratu zosakhala bwino izizi izi ndizopeweka izi. Kodi zinakhala motani nanga tikukamba zonena kuti anthu ake ndi ndani? Zithunzi mudziona ndekuti pa screen po tapanga ndi AI cholinga chonena kuti tingokhala ndi picture bwino bwino mmene ndekuti zinthu zinakhalira. Ku Mangochi kunali banja lina ndiye kutitu lochokera mmudzi mwa. Changamire 1, ukotu kwa a TA Chimwala. Kumeneko kunali banja limeneli tikuti banjatu la a Sunday James omwe anali a zaka 51 komanso ndekuti akazi wawo a Zainabu Ali Mposa a zaka 40. Nde chinachitika chinali chani? Linalitu Sunday lomwe lapitali pa 9 August 2026, a Sunday James, anapezeka zonena kuti anatenga galimoto yawo imene anagula, ndithu galimoto ya mtundu wa Honda Fit. Basitu kunapezeka zonena kuti iwo aja atengana ndi akazi wawowa, tiye ndzikuphunzitsa galimoto darling. Basitu nde nkukwera galimoto ija mkazi wawo kumayendetsa ndekuti. Koma koyendetsa kwake nkukhalansotu nde kuti no mmudzi mwenimwenimo osati ku ground koti no tichani ayi mmudzi mwenimwenimo. Nde mmudzi mmakhala muli tiana tikusewera nanga akaseweranso kuti? Malo amene ali otetezeka ndi amenewo ka. Nde amayenda no mu msewu wina no wadothi wa chani wa mmudzi mmenemomo wa fumbi ngati uwo. Basitu nkupezeka kuti akudutsano tsopano pafupi ndi ga, ndi nyumba ya, ya abale awonso ena ake, kumene kwapezekatu zoti basi mzimayi uja, chifukwa ama, imathamanga kwambiri galimoto ija kulephera kuipanga control, galimoto ija amwene kunali nde tikamati tiana timasewera mmbali mmbali mwa chani, mwa, mwa, mwa, mwa msewumo, nanga si ndi kunyumba, tukamba zoti msewu wa fumbi, akasewera kuti anawo? Kwapezekatu zonena kuti basitu kukam. gunda mwana mmodzi pamene paja kumuwombetsa mpakana kukhoma uko ndi ukam iyayi mpaka kuchita kuti kuti ukam kuka ayita ukamutengera kukhoma koko a zinthu zosakhala bwino adakakamira kukhoma uko sizinayende iyayi mtsikana ujatu wa zaka 8 ameneyo mpakana watisiya tikamakamba za mtsikana wa zaka 8 dzinatu la mtsikana ameneyo ndi zonena kuti ndi Mariamu Salade ayi ndithu anavulala kwambiri Kumtenga kuthamanga naye kuchipatala Ali mu njira mopita kuchipatalako wapezeka zoona kuti watisiya. Now zomwe zinachitika pamene paja aja awomba nde kuti mtsikana uja pamene pajapa anathawa onse iyeyo wamwamunayo Sunday Sunday yo ndi mkazi wake yemweyo Zainabu onse anathawa. Kupezeka kuti zozoti apapa momo mwanjira ina iliyonse sizoti anthu sanakuoneni akuonani apapa ndizoti inuyo mukhala mukumangidwa ndimene nde kuti ndani Sunday uja mwamuna uja anapezeka kuti wanyamuka ano kupita ku polisi kukadzipereka ayi ayi nnagunda mwanayo ndineyo ee inali galimoto basi control inavuta chani chani ndimayendetsa ndine chonsecho nde kuti amayendetsa ndi mkazi wake uja ati kumutetezatu mkazi wakeyo sinazo zoona kuti kuti kuti zingodziwika zoona kuti ndi mkaziyo amene wapanga zimenezo mkaziyo alibe license alibe zilolezo zoyendetsera galimoto ndiye kutino zivutanso kwambiri mwaona Nde kumene kuja atafufuza bwino bwino kafukufuku wadzaulula zoona kuti yayi sizotero amayendetsatu ndi iyeyu Sunday yu yayi Sunday yu anangokhala mphunzitsitu aterotu iyeyu kuti amadziwa kuyendetsa bwino galimoto ndipo akhoza kuphunzitsa anthu ena amamphunzitsa mkaziyu ndi mkaziyu ndi amene wakapanga ziti zimenezo ndipo apolisinso amuti apaso mkazi udzanso iweyo bwera kuno nawenso uzutani zukukhudza motino mulandu umene akazengedwa nde kutino Zainabu Ali Mposa ameneyo akazengedwatu mulandu wonena kutino wapha mwana komanso amayendetsa galimoto mopanda ndekuti zilolezo zoyendetsera galimotoyo. Nkhani zaketu ndi zimenezi. Pamene mamunayu nayenso ndekuti wamangidwanso pa mlandu wonena kuti iyeyu amaphunzitsa galimoto munthu chonsecho ndekutino alibeno zilolezo zonena kuti azikaphunzitsira galimoto munthu. Komanso kuti uziphunzitsa galimoto ngati driving school umayenera ukatenge ndekuti ma registration certificate onena kuti iweyo umaphunzitsa anthu galimoto. Ndipo kumene kujako iwe ndi katswiri pa zimenezozo. Ngalimoto yako ili ndi ma pedals enawo oti ngatino ngati driver amene ukumphunzitsayo walephera kuipanga control yo ukhoza kuipanga control ifa ilinso ndi ma brake side yako yi mwaiona nkhani zaketu nde kuti kukhala zoterozo motino amumanganso mkulu ameneyo mwana wa zaka 8 ayaya sizinayendera pamenepo 8 years ma guys akungo akungosewera zabwinobwino makolo mwana alipo ali pakhomo pompa iye ali chapomwe paseli pomwepa akusewera eh basi nku- moyo kukachotsedwa ndithu choncho chifukwa cho- cha anthu osasamala choncho because this is careless zinthu zonena kuti anakatha kuzipewa zimenezi koma ayi ndithu achita kupangira dala kuti akamuphe mwanayo ine ndikuona kuti apangira dala chifukwa chonotino Ngati amafuna kuphunzitsana zawo sizoti iwowa ndi oyamba ya. Anthu amaphunzitsana ndithu magalimoto opandanso mwinanso zilolezo zomwe tikunenazi. Koma malo amene amakaphunzitsirana amatengana kupita ku ground kwina kwake komwe sikumakhala busy amakakhala okha kumene kuja. Osati mu msewu wa busy, osati mmakwalala mmene mmakhala muli ana. No! That's not acceptable! Galimoto yonena kutinso pokaphunzitsanso ndekuti iweyonso amene ukuphunzitsawebe ulibe ma pedal ndekuti ulibe, ulibe ma brake side inayi, eh? Ma brake ali ndi yekhayo amene akuti akakuphunzirayo. fire fire tu basi nde kuti no chani Ku- ku- ku- kukapezeka zoti kuchotsa miyoyo yonse nde ife tikakhale pansi tizikanena zoona kuti ya inali ngozi no this is not ngozi awa akapha kam these guys atakupha atakupha tu mwanayu and now it's very very sad chifukwa mwana amangosewera zabwinobwino akapezeka kuti akaphedwa choncho Ah, zinthu zinazi Zinthu zopewekazi tatiyeni tizipewani. Pali nkhani zina zake zoti timayerozo zoti I think izizi nde ngozi izizi nde zinali zosapeweka. Koma zinthu ngati izizi ndi zinthu zopeweka. Bwanji kodi tikupanga zimenezizi mmalo moti tinakatha kupewa zimenezi. Mmene tikukamba chonchi, chinano chili busy nso nde kuti no kuphunzitsa nzake galimoto mu nsewunso wa busy ngati uwowo. According to malamulo oyendetsera galimoto k53 imachita kunena kuti no nthawi imene ukudutsa iweyo mu community, nsewu umenewo ndi wa mu community uziyendesa below 20 kilometer per hour uziyendesa speed yake isadutse 20 kilometer uziyendetsa speed yochepa kwambiri chifukwa kumakhala kuli ana akuthamanga mu nsewumo ana akusewera m'makwalalamo ukuyenera uziyendesa bwino kuti no upewe mwina mwake kukangowombana ndi ana chifukwa ana amatha kumangodumphira m'misewu sinanga si nde kuti ndi kunyumba si nsewu wonena kuti wa busy yayi Ndi kumene amasewera, Aujeni chipako! Hey, iwe! Takabisala, kachere, chani chani! Sanapse! Kuthamanga, iyayi! Sanapse! Akuthamanga ana aja sakutani, sakuona. Akangofikira mu zimenezi. Now, izinso mene zachitikira sizinachitike choncho ya. Ana amasewera koma uyu wachita kuluza control ndi galimoto ndikupita ndikukamuphwanya mwana uja kukamuombesa mpakana kukhoma akuti anachita kukakakamiratu kukhomako tata kukamutengatu pamenepo atavulala m'mutu monsemu momwe ndekuti magazi okhaokha. Izizi ndi zinthu zoti zinakatha kupewedwa. Tikamakamba za malamulowo, uyuyu nde kuti speed imene amathamangayo ndiyopitilira 20 kilomita per hour yo! Nchifukwa chake olo control inavuta kuti aipange control. Komano what do you expect, munthuyo amayesa, amaphunzira galimoto, sadziwa zoona kuti no ndikaponda clutch yi mwaphuma chonchi ndizonena kuti galimoto ithamanga osati masewera. Hey, ndikaponda ndikaponda accelerator uyuyu mwapuma chonse ndikaponda kungomponda o o owe ine kungoponderatu nkupinde yakanda kuti ndi speed ana sa sifuti sa sakuphunzira galimoto chokuchokera kwa anthu oyenerera mapeto ake ndi amenewawa we cannot be sitingamakhale pasi ndikumayankhula nkhani ngati zizi all the time ya ngozi ngozi ngozi no izi apa nde mwapha papa let's be honest mwapha and this is wrong Mwana uyuyu she had a right to life anali ndekuti ndi ufulu okhala ndi moyo anali ndi ufulu onena kuti naye azapange tsogolo lake ngati izakhala yonena kuti akuchoka pa dziko pano azachoka kunena kuti mulungu wati akufuna koma izizi mungamanene kuti mulungu wati wafuna mulungu samafuna zonena kuti anthu kuti azipeze kuti akumwalira adakali achichepere ayi kaya Eh, osatiso ndekuti kumwalira kwako kumakhala kochita kuphedwa chonchi ayi kaya aa sizimakhala choncho iyayi Zina zinthu zomachita kuzibweresapo anthu inu mwapasidwa mwapasidwa mphaso yakupasani galimoto mwayi oti muli ndi galimoto nde chikhale chida chokachosera miyoyo ya anzanu? Guys lets be responsible eti amene tili ndi magalimoto tiziyendesa bwino and ndikukamba zinthu zonena kuti dzana dzana lomwili chakwathu kwina kwake timati ku Benito uku tinakumana ndi ndi ndi ma ndi ta nditaweluka ndakumana ndi driver wina amayendesa minibus Koma ndiye kuti ikuyenda mbali ya uku, mbali ya uku akuthamanganso over speed atalezeleratu. Akudutsa pa msika. Aliyense iyayi patukani patukani kumeneko. Zinthu ngati zimenezozo agunde munthu tsopano. Aphe munthu pamene pajapa. Ndiye tizikhala iyayi, he ngozi. Ngozi imeneyo kapena kupha. Let's be responsible. Tikamayendetsa magalimotowa tiyeni tiziyendetsa tili ndiye kuti tili bwinobwino komanso ndiye kuti tikudziwa zoti tikhoza kukhala in control of that car kupewa kuti tingachotse miyoyo ya anthu ena. This is wrong. Tisapezeke zoti taphanapo chifukwa cha zimagalimoto zomwe tili nazo iyayi. Anthu ena asasowe mtendere nde kuti mmakwalalamu chifukwa chonena kuti inu munapeza galimoto kapena munaphunzira kuyendetsa galimoto nde basi inu muzingopanga zanuzanu. Let's be responsible guys let's be responsible otherwise this is not on awo takakumane ndi lamulo ndipo lamulo likawaweruze mmene limayenera kukhalira kuti mwina ena atengerepo phunziro apa Akachitanso ena nde kuti azidziwa kuti akathera kotani waayi kukakhala ngati kumenekuku ndithu. Akuti.